Chachacha ndị be anyị ekene m unu ekene m unu n'ụbọsị taata asị m ka m bịa ka anyị kọkwa akụkọ o nwere egwu nne nne m na-agụlụ m mgbe ahụ o ji akọla ya bụ ọ dị nnọọ ka akụkọ ifo dịkwa ka ihe egwu ọ na-ebukọ ya ọnụ m wee cheta ya wee sị ka m kọọ ya taata ihe ị ga na-ekwelu m bụ uwe njenje

uwe nje ebe mgbada na-achị nwa uwe nje nje mgbada zọpịa tapịa uwe nje nje zọlisịa akwa ọkwa uwe nje nje ọkwa chia gagaga uwe nje chi nje jili eji efo na-efo uwe nje nke nje folu efo eji na-eji uwe nje nje oo e wee sị ọkwa ọ gịnị kee nke na-eme nke ị sịzi na chi jili eji efo na-efo nke folo efo eji na-eji kee ihe butezi ụdị okwu nke a ọ sị na ọ nọkwa na ọ nọkwala onwe ya ebe ọ na-ekpokọ akwụ ya ee m- mgbada wee bịa wee zọpịasịa ya na o nwerekwa ife o mee ya wee zaa mgbada kee ụdị omume bụzi nke a na ị fụ onye na-ekpokọ akwụ ya jee zọpịasịa akwụ ya ọ gịnị me ọ sị na ọ nọkwa na-achị nwa na ọ kwa anya ọnwụ ka o ji me ife o me na ọ nọkwa ebe ọ na-achị nwa enwe wee kajilu nkụ uke na nkụ ụga wee tụkwasị ya n'ukwu n'ebe ọ na-achị nwa ka ọ nọọ ya abụọ dọnọ o wee jụọ enwe kee ụdị omume bụzikwanụ nke a kee ihe ị nọkata kajilu nkụ tụba onye na-amụ nwa mgbere ee enwe wee sị na ọ marọkwa ụma o na ọ kwa eyi ka ọ fụ ka o ji ife na-akpagharị ife na-afụnube ị mago na ife ada eme eme na ọ fụnube ka eyi ji ife na-apụta wee maa na nsogbu dịkwa na ọ kwa ọsọ ahụ ọ gbaziri na ụdị ka ife na-eme n'obodo dịkwa ka ọ dịrọ mma ka ọ zọgharịzi n'ọkpa nkụ kpọrọ nkụ wee kajilu wee tụkwasị mgbada n'ukwu ebe ọ na-amụ nwa na ọ bụrọkwa na ọ ma na ọ ma ụma wee tụba onye na-achị nwa osisi e wee jụọ eyi kee ife ị na-achọ n'ife kee ife bupụta gị nke ị kpalịbazi n'ife o wee sị na ọ nọkwala onwe ya n'ọnụ ya o na ọ makwa na o ji ife aga na ọ nọkwala onwe ya n'ọnụ ya aka ege ya agwọ wee mebatakwuli ya n'ọnụ na ọkwa ya ka o si o si na ụpịa wee wee gbanaba na ọkwa ọsọ ka ọ na-agba ife ọsọ ndụ ya na ọ marọkwa ife aka ege bubata bulu bịaba n'ọnụ ya ewee jụ aka ege ọ gịnịzi kee nke butezi ihe a o wee sị na ọkwa mbekwu tiwa nnọọ udu ahụ a na ọnụ n'udu nke a na o tie ya nyụkwasị ya ajụ eju ya anya na ọsọ ahụ ọ gbalụzi ka o tinye isi ọ bụrụ n'ime n'ime ọnụ eyi ewee sị mbe kee ụdị ahụ ị nyụzi nke chụbazi aka ege ọsọ ife a kee ụdị ahụ bụ ihe a o wee sị na ọ na-agakwala onwe ya ijiji feba ya n'imi tupu ọ mara ife na-eme na o sikwa gị ya n'ike fepụ na ahụ apụ na ahụkwa na ya apụ na ahụ na ọ mahụ ụma wee nyụ ya ewee sị ijiji ọ gịnị ka ọ na-achọzi n'imi mbe ọ sị na ọ nọkwala onwe ya na ogu ede na-amịlụ mmiri na ọkwa mmiri ka ọ na-aṅụfu ebe a n'ogu ede ahụ dịọkpa bịa mabeli ya ike na anya ọnwụ ka o ji fepụ ihe ahụ na ọ felụzie ọ bụrụ n'imi mbekwu ewee jụọ dịọkpa kee ihe i jebezi ịfụzi onye na-aṅụ mmiri je mabebili ya ike ọ gịnị ọ sị na ya nwa amarọkwa ụma o na ọ nọkwala onwe ya na ya na enyi ya danda na-akpa nkata danda wee sị ya ka ọ kọọla ya akụkọ o wee bee sị ya na ọ jee n'ikwu nne ya na ji lulu n'ikwu nne ya na ọ hasị ka akpa aka ya na akpa ọkpa ya o wee tụgharịa wee nebe danda nene ka danda ha ị ma na danda n- ahụhụ ọcha wee gbakọba na ji ha ka danda ka akpa aka danda na akpa ọkpa ya ka ya bụ ji ya adị na ọ tọrọ ya amụ nke ukwuu na amụ ahụ ọ mụbazi na o nwerọzi onwe ya wee manye ọnụ n'ọkụ na ọ manyesị ọnụ n'ọkụ wee sị ka ọ machaa ya bụ ọnụ jebezie na ogu ede na ọ marọkwa na ijiji nọ ebe aṅụ mmiri na ọkwa otu a ka o si mabeli ya ike ewee sị danda kee ụdị akụkọ ị na-akọzi ihe nka Kee nke bụkwa na ji lu n'ikwu nne na ikwu nna unu hasị ka akpa aka unu na akpa ọkpa kee ụdị akụkọ bụ ya o wee sị kee alụ o mezi na ọ kọ ihe ọ fụ ọ na-abụ na mmadụ anya akọzi ihe ọ fụ na ihe ọ kọ bụ ihe mere eme nọ na ji lulu n'ikwu nne na ikwu nna na otu a ka ọ ha ka akpa aka ya na akpa ọkpa ya o wee bụrụ ka ya bụ okwu si bee enwerọzi onye ikpe ma ndị be anyị ebe a ka anyị ga-awụsa ọwara taa daalụnụ